Hey, atagbuokwanụ m onwe m n'afọ na m na n'ụdị ọ bụzikwa ije bịa ibe m bịa ka m bịa nri m ga-akụgide m na-akụgide m na-asị kụkapụ m ihe ọma ka anyị na-ekwu okwu ihe ọma ya bịara anyị hmm? ụlọ dị m ji egwọta ọgwụ Anyị na kwuru nke chọrọ ya dibịa chọta. nọ m na-ewu ewu Ọ ihe anyị na-ekwu. ka m nwoke a jee lara ụlọ wọns ka o nwe ihe m ji ndụ m agwọta

Kpọị kpọị o. Oh, oh, nna m. Welcome. Nna anyị. Mm, Jee ebe ahụ. Ah. Oke, ị ma na ala nsọ ka i guzoro na ya. Mhm. Hey, nna ya ma m ije a m bịara ma mọ m bebe akwa o. Mba, ọ bụrụ ihe Amara akwa. m ọmụmụ A da ebe akwa. Mba, ebe ebe na-akwa ebe a da ebe akwa. Isi Ihe na-ebe ebe a bụ akwa. solution Eze m place. rụrụ m. Ka ihe na-afụkwa gị n'ọnụ. Ndị ori ejidere gị. Na ọ gịnịzi. ka onye na-eme gị na a da ebe akwa ebe a nwaanyị emekwala ka m jiri iwe jiri ọgwụ gbuo mmadụ ebe a Hmm? Emerọ m eze mmụọ gbagodoro m afa ka m marụgodo nwoke a m na ya bi n'ụlọ ọ di mmadụ bụ ihe a m ji enụta ka ọ bụzikwa di nke ọ di nke ọ bụrọ di nke m eze mmụọ gbagodo afa ka anyị mara onye nwe di ahụ m nwoke ahụ m na ya bi n'ụlọ ọ kpọrọ onwe ya ezi biko Hmm. ị chọrọ ịma ma onye gị na ya bi n'ụlọ ma ọ bụ di gị ka ọ bụrọ di gị Ee, nsogbu adịrọ ya m ma enye gị your solution now nye m some minutes

e, onye a bụ di gị ka m gosizie gị ihe m ji bụrụ eze mmụọ mgbe Barack Obama na nwunye ya na-enwe okwu ọ m dozuru ha hmm. mgbe Goodluck Jonathan na nwunye ya na-enwe okwu ọ m dozuru ha agwa ha gị agwa m agwa na mmadụ ka m nye gị solushọn ee ị ga-emenwukwu ihe ị ga-etekinwu kọndishọn m na-enye gị asụrụ asọ na ọ bụrọ igbu mmadụ sọsọ mmadụ ka ma ya egbu mgbe ma mmadụ na ihe a weta aka gị na abụọ ifere ya ihe a bụ ọgwụ ọ bụrọ ọgwụ e ji egwu egwu ihe ị ga-emere m ọ bụrụ na ị naruo ya bụ di gị batakwa ya na ọ chọrọ ibido iba mba a na-ebute iti gị ihe ị tọpee ya bụ ọgwụ tinye n'ọnụ isi n'ọnụ gị mechie ya gaa mee ya ka ị bụ ogbi o kwucha kwucha kwucha kwucha pụwa ị nọdụrụ onwe gị ọ batakwa mbọsị ọzọ ọ chọkwa ikwu okwu ị jee were tinye n'ọnụ ọ bụrụ na ọ rụrọ o tikwa gị ihe ọzọ ma i jizi ọgwụ a, ma a na- ma a na- ma a na m abụrọzi ihe m na-eme. ọ ga-arụ ọrụ ọ na-arụrọ ọrụ bịa ebe a ka m kporo ya jee mụọ ọkụ ama m ihe m na-eme Ka ndị emeta ndị traiban